ha gara gba 1000 naira dị ọnụ tọsa mgbe anyị na-ekwukwu 2000 naira aka m adịghị ya o
elekwa ihe anyị ga-eme ugbu a na ihe anyị ga-eme mụa ike agwụgo m ike mkpọ obodo a agwụgo m ọ gwụgo m

si ha chọrọ ahịa ana m ele ma m ma-aga Dubai ka m ga butere ha ahịa ọzọ ha nọ na ha ya elekọta onwe ha anya e, Sofia na Jeff ee ha nọ n'ime ụlọ ị na-achọ ije Dubai and ị kọrọ m n'oge biko ewela iwe di m ewela iwe
gwa m kemgbe ị chọrọ ije

ee nkwa ihe ọzọ m chọkwara ịgwa gị biko ị ma na kaadị ọkụ anyị agwụla kaadị ọkụ agwụgo oh it's my fault at the same time biko n'oke ụtụtụ gị chetara m so ka m na-enye gị ego ị ga-eji ga goro ngwa ahịa na Dubai

o nwere onye m chọrọ hmm? ịhaziere onye ahụ ee eh, ọ na-agba isi akwara ihe a na-akpụ pata amadị m agbazi m ihe na-akpọchi ka kwụziela m ego pato pato mana ị lụchadị ọrụ ya kwụsịkwa ebe ahụ because onye ahụ onye m your eh? ATM machine yes mana ihe dị ebe ahụ wụ ị lụchadị ọrụ enye gị apụwanụ maka na onye nke m ka ọ bụkwa agwakwa gị o echefukwana maka na ị lụchadị ọrụ ị ka na-alụkwa na-aga mgbe anyị ji aja ị ma na onye kara obu nọ gbakwa gị ji aja ị ma na o nwe ihe ji ụmụ nwoke eme o m na-achọ nrụcha ọrụ m nara ego m

ị ma na mgbe gboo 50-50 mana kịta njọ ahịa dị ahịa m sef ha dị ahịa ego ụlọ nọ n'aka ha na e needịrị m ego achọrọ m ego imechisi ifu na ebe a ndị mmadụ na-enyi ụkwụ na-abata achọrọ m ikuri ya tinye ya cement mezie ya ọfụma keke na-emezi ihe otu a kekwa ihe gbasara ọrụ baba ọchịchị baba na ahịa m kwago hmm. eh? Eh. ihe niile nọ n'obodo a alachala elu ahịa m kwesịrị ịlazi n'elu pato ahịa gị ga-aga elu mana ọ wụrụ nka nka iti ego m obi iti ego m achọrọ m ego fridge m nwezi ihe dị mmanya adịhụ ha bịa ha ṅụọ credit ha naba e

ka m chedo o nwe ihe m na-aga ịkpọsa n'ụlọ ọrụ ndị ma ga-arụ ọrụ ebe a ka m na-anọ ana m echi ya isi m rụcha dị ọrụ m buru ngwongwo m gba ọsọ nsogbu adịghị o nwe nwoke m chọrọ ka ọ bịa kechie m ofe ebe m na-arụ ụlọ agba

anụgonu m anụgo m a ọ dịkwa gị na ọkwa na m ekene gị kemgbe ahụ sị gị ka m gafee n'ọnụnụ ọ na ị nara afụ ụzọ nna anya o kpuru isi o kpuru gị kedu ụdị ibe dị ụdị nwaanyị dị nke nwaanyị ejide gị ezi e nwere ebe e si zie gị tibe ahụ gị ike akwa m nwe nsogbu biko i nweghị ike ịhụ na anọ m aza ihe biko

mba o ị mara mụ na eh. nwanne m nwaanyị bi ama m etu e si wee fụta ya okay ngwa nsogbu ada nọ na-ese gị na mmadụ bi ụmụnye gị na bọbi
okay mgbe ime na ngwara ihe mere nwere ebe ikwu n'otu mgbe nsogbu dị ka nlawa na ọ ga-adịbazi mgbe ọzọ ngwa mba biko ana na uche m dị ya okay ma ihe meghe ha ya eme na ngwụsị izu ụka m mebute ibu m mana ewekwana iwe ka m yọgodu gị m nọ n'ụlọ gị ị ya-ewe iwe

aga m alaikwa aga ga-enyesi ka m plan ya si igbo mmanụ mbụ sị ka e tikwere ihe a na-eri eri ihe oriri like otu anyị hụ dị isi eri gị onye nwere achọ ihe ngwede ma na-ajụ gị ka ebe na-ere nri gị na-arụrụ ya aka ma like itikwa ihe a na-eri eri ebe a tikwa ihe dị ka mineral ma malt ma ụmụ ihe ndị onye ihe chọrọ ya nweta ya si weta nke a weta nke calculate ego enye gị ọ baara gị ọ baara gị uru Chukwu ga-agọzi gị. Aga m nye gị aka. Hey, nwoke dada m o.
o nwerekwa ihe na-ese n'ụwa nekwa ebe nke m bi ọ mụ nwa bi ebe a kemgbe m ji wee kwata ebe a o lugokwa ọnwa ịnọ aka m afụrọ n'ọkụ anyị larụ ebe a ọsụsọ yara alarụ n'ụlọ n'elu na ana ebe anyị pụta ịtọ ibe idinele ana ọ maka ọkụ na-esele anyị e, ụbọchị ọbụla ọ gịnị meziri i jegokwa ka ị chọpụta mara ihe kpata unu na-adịghị enwe ọkụ eneghị anya ọ wụ na e ji ụgwọ and ndị bi n'ụlọ anaghị a-like e-recharge ọ wụ na unu e-recharge unu ama nwe ọkụ i nee anya fụ na ọkụ dị n'ogbe niile mana i nwere ọkụ until na e recharge ya
biko ọfịs o nwekwa ihe m chọrọ ịmata etu a m kwatara ọfụụ ebe a ekwesịrị m iso wee kwụọ ụgwọ ha mụrụ amụ onye maka m chọrọ ịjụ gị o nwere mgbe ndị caretaker ga-agwasị ihe niile nọ n'ụlọ ọ gịwa ka ọ dịara ido anya na gbaa mbọ fụ na ị chọta ihe niile gbasara ụlọ ị na-akwaba n'ime ya eleghị anya n'ụlọ o nwere onye ji ụgwọ and onye ahụ ji ụgwọ pụọ onye ọfụụ kwabata onye ahụ ga-akwụ ya n'ihi that na prepaid a nwere akaụntụ nke ya and akaụntụ ahụ ụlọ ya ka e ji wee malụ ị na-ege m ntị onye ọ wụ na e jidegodo ụgwọ ma onye na ochie kwapụ onye ọfụụ na-abanye ọ ga-akwụ ọsọ onye wụrụ prezidentị onye ọchịchị a na-abanyere n'ụlọ ọ ga-akwụ ya ego anyị adị efu ị na-aghọta ihe m na-agwa gị o nwezi ihe ọzọ m chọrọ ime ka m jụọ gị achọrọ m ka m nwelu ma nke mita nke mụnwa achọrọzi m oge ọwụna anyị ana-anụ ọgụ oge ọwụna ya na ụmụ m anụọ ọgụ mụ na ya anụọ ọgụ anyị na-akọ ọnụ ọ bụrọ ihe m bịara ebe a ihe m bịara ebe a wụ ka m chụọ ego ọ wụ na e tikwala m nke mụnwa nke ahụ awụrọ okwu ị chọọ prepaid mita gị Ee. ị ga-enweta prepaid mita mana ị ga-agba mbọ ka ị gwa ndị ogbenye ndị gị na ha bi n'ụlọ ka a kwụchapụ ụgwọ e ji ochie ọ bụrụ na a kwụsịrị ya agbanye gị prepaid mita ị na-aghọta ihe m na-agwa gị ọ wụ na unu akwụsịa ya e nye gị prepaid mita gị na ha ama nwezi nsogbu ewu ka ọ goro mma ejenụ ka anyị mara ka anyị esi wee mi ya ọ bụrụ na sọsọ mụnwa ya emi ya and onye nke mụ na ya bi n'akụkụ na-asịkwa ka ya sikwe na nke m

agakwana m ụlọ ọgwụ ndị na-emecha ahụ mecha m sị na ahụ m adịchago mma ha sị na ịba anya edo a na-eme m na ọ dịchago m mma ị bịazikwa na-enye onwe gị nsogbu legoro ego niile ị rụchara n'ọnụ ka ị were na-enye m

doro na ewu bụrụ na ya ara nke m kemgbe unu tiri ihe a anụbeghị m ụtọ ihe ya ihe na ọ ya na-ebute okwu n'ụlọ sanye kwe nne m zuru ike na-etinyere prepaid mita onye nke nke ofe mmanụ ha bịa na-akọ akụkọ onye nke ọzọ weta ego ọ wụ e pịa ihe a ofu ugboro nke 1000 ya gwụ

nke aka anyị welụ ya na-alụ ife na-alụ na-ele ife na-ele o nwere ife gbasa gị na mmadụ ọbụla o nwere onye na-asị na esi na ọ gị- na ya asị gị ịghọtago ife m na-ekwu otu a ka ọ ya-esi ka mma na ha bịa were ya bịa were nke ka anyị Ba- Unu were nke ahụ ji na- na- na-egwu anyị wayo

ọma na-eri gị fast ị na-aghọta ihe m na-agwa gị so ihe m ga-eme ihe na ebe ọ na ị nwere ihe na-ajụ ihe oyi nwee ihe na-enwu ọkụ bịakwa wụ na ahịa ka i ji ya azụ ọ ka kara ya mma na ị bịa n'ụlọ ọrụ anyị anyị enye gị prepaid mita gị chelụkwa gee m ntị ọ wụ na e nye gị prepaid mita nke gị otu ọwụna i si wee mụọ ọkụ ka ị ga-esi ya akwụ ụgwọ o nwe onye gị na ya ga-enwe nsogbu o nwe onye gị na ya ga-agbakọ